díbh agus fáilte romhaibh isteach chuig an seachtú lá agus an lá deireanach do Scléip na hÓige 2021. Is mise Niamh Ní Chróinín agus bhí mé libh an tseachtain seo ar fad ar YouTube agus ar Facebook Chumann na bhFiann, le go leor comórtais ag tarlú ar Instagram Scléip na hÓige agus Cumann na bhFiann. Ach tá go leor duaiseanna le buachan fós má dhéanann tú iarratas roimh a hocht a chlog anocht, an t-aonú lá is fichead Samhain! Síntiús bliana Netflix, síntiús bliana Spotify, leaba luascáin, déantóir gráin rósta, Airpods, ceamara Sony Cybershot agus teilgeoir baile le scáileán! Agus is féidir leat féachaint siar ar na físeáin sin ar YouTube, Cumann na bhFiann, agus iarratas a dhéanamh ar na comórtais dochreidte ar fad agus is féidir teacht ar gach eolas faoi Scléip na hÓige 2021 ag eolas.ie agus cnb.ie. Ach tosóidh muid amach inniu le píosa yoga le Lorraine! Haigh gach duine agus fáilte go dtí ár ceardlann Yoga! Is mise Lorraine Nic Dhiarmada agus is múinteoir Gaeilge mé agus múinteoir Yoga freisin. D'fhoghlaim mé mo scileanna Yoga is mé ag cónaí thar lear i Nua Shéalainn agus tá an-paisean agam don Yoga agus an maithiúnas a thugann sé go dtí do chorp agus do intinn agus do anam. So inniu táimid chun na scileanna bunúsacha a fhoghlaim atá ag teastáil uait amach ansin má tá tú ag leanúint le do chleachtadh yoga i d'aonar nó i ranganna. So tá mata uait agus éadaí compórdacha agus píosa beag spás. So tosóimid ar dtús le píosa te sú. So, em, seas le do chosa ag brú isteach go dtí an talamh agus tá muid just chun píosa bogadh a dhéanamh chun ár dromlach, ár dromlach a dhúiseacht. Agus más maith leat, is féidir leat do súile a dhúnadh anseo agus, eh, tabhair píosa, em, dúshlán go dtí do chothrom. agus níos mó ó dheas go dtí clé agus uaireanta cloiseann tú píosa cracks ó do dhromlach agus mothaíonn sé go maith. Agus anois táimid chun cúpla ciorcal a dhéanamh lenár gcorp, crom ag do chom Agus ar ais suas. Is féidir do ghlúin a bheith cromtha anois, ní gá iad a bheith díreach. Agus athraigh an treo. Agus anois do cheann, déan ciorcal le do cheann. Agus. Dhúisigh do mheatáin i do bholg anois, b'fhéidir tarraing do imleacán siar, just dhúisigh na meatáin ar fad i do chorp. Agus anois leag do méara ar do ghlúin, ar do ghualainn fiú, agus déan ciorcal. Oscail, oscail do chliabh, oscail do chroí. Agus lámh amháin ar dtús, déan ciorcal mór agus mo lámh ag tarraingt an chiorcail thar do chorp agus ar ais siar. Agus an bealach eile, an lámh eile, Anois, tar go dtí do mhata. Tá tú in ann suí, b'fhéidir, le do chosa crosáilte nó ar do ghlúin, nó is féidir úsáid a bhaint as bloc nó leabhar mór nó chúpla leabhar chun suí air, má tá sé compordach. Ach pé áit a bhfuil tú, just faigh áit compordach ar do mhata agus leag do lámh ar do chos agus anois tarraing do dhromlach suas díreach ar nós go bhfuil téad beag ag tarraingt do cheann suas agus má tá aon teannas i do chorp, just lig, lig é uait. Agus táimid chun ár aird a chur ar an anáil. Más maith leat leag do lámh ar do chroí agus mothaigh do scámhóg ag líonadh le haer úr. Tóg osna mór. Tóg cúpla anáil eile anseo agus is féidir do shúile a dhúnadh agus má tá aon rud ar d'intinn just. Fág é ar taobh do mhata anois. Just bí anseo in áit síochánta socair. Tá do anáil uait gach uile nóiméad agus tú beo. agus is scil iontach é chun ciúnaigh do intinn. agus suaimhneas a fháil. Maith go leor. So, inniu, táimid chun an sraith bhunúsach vinyasa a fhoghlaim agus tá mé chun na na staidéir a thaispeáint duit agus a mhínigh duit agus ansin tá tú chun píosa cleachta a dhéanamh agus ag deireadh, cuirfimid na na staidéir ar fad le chéile agus. Cuirfimid píosa luais leis an sraith agus bainfimid triail agus craic agus spraoi as. So, chun tosaigh, tá mé chun an sraith pháiste a dhéanamh. So, ag bun na mata, leathnaigh do ghlúin ach coinnigh do bharraicín le chéile agus táimid chun ár lámha a síneadh amach. So, sín na lámh amach. Agus is féidir a bheith socair sa staidéar seo le do lámha cromtha píosa, nó is féidir an an staidéar a bheith beo agus len é a mhúscailt, brú tríd do chorrmhéar agus d'ordóg. agus tarraing an matán ar do lámha, teann ar do chorp, agus éist i gcomhair do anáil. Má tá tú in ann, suí do thóin siar go dtí do sál. OK, bain triail as liom. So, nuair a fhaigheann tú d'áit, tá sé ceart go leor má bhreathnaíonn do staidéar mar seo, éist le do chorp agus is féidir é dul níos deimhne nó níos éasca le do staidéar féin. So, éist le do chorp. So. Oscail do lámha go dtí na dhá taobh na mata agus brú trí do chorrmhéar agus d'ordóg agus anois tarraing aer úr isteach agus líon do dhroim leis an aer sin. Is féidir do éadán a leagaint ar an talamh. Ceart go leor, sin an chéad staidéar. An dara ceann, glaoimid an madra air agus táim cinnte gur chuala tú faoi cheana féin. So, taispeánfaidh mé ar dtús agus ansin is féidir leat é a dhéanamh liom. So, an madra, breathnaíonn sé cosúil le seo. Déanann tú cruth triantáin le do chorp. Is féidir do ghlúin a bheith cromtha píosa mar cabhraíonn sé le do choim a ardaigh go dtí an spéir. Brú trí do chorrmhéar agus d'ordóg arís agus ansin tarraing an aer úr isteach. Ceart go leor, bain triail as! So, brú trí do mhéar agus d'ordóg, tarraing matáin do dhroim siar. Agus ná déan dearmad, ní gá duit, ní gá le do chos a bheith díreach, is féidir iad a bheith cromtha. Agus beidh matáin do dhroim ag obair go crua anseo. Ceart go leor, so sin an an dara staidéar. An tríú ceann ná beidh muid ag ag ceangal dhá staidéar le chéile agus nuair a dhéanaimid yoga, nuair atá tú ar do mata, is tábhachtach go bhogann tú go mín an t-am ar fad. So, nuair atáimid ag seasamh nó ag tógadh céim go dtí staidiúir eile, déan é go mín más ea agus feicfídh tú na staidiúir ag teacht le chéile. So, ón staidiúir madra, táimid chun ardú ar ár mbarraicíní. Tarraing matán do chosa le chéile, tarraing matán do bhoilg siar agus tóg céim chun tosaigh, an cos dheas agus an cos chlé, agus anois tá tú ag barr do mhata, nó gar don bharr. agus glaoimid an cromadh tosaigh ar seo agus is tábhachtach scar do bharraicíní cosúil le do méar agus brú trí do sháil. Beidh do chosa ag obair ach beidh uachtar do choirp cosúil le huisce. cosúil le abhainn nó eas ag titim thar do chosa. Éist i gcomhair d'anáil arís.

So, féachann sé go bhfuilim i mo sheasamh amháin, ach tá an-chuid obair ag dul ar aghaidh. Is tú i sliabh, cosúil le sliabh, tá sé ard agus láidir, so tá ort a bheith ard agus láidir. So, bain triail as liom. So, seas le do bharraicín ag a dó dhéag ar an chlog agus do sháil ag a sé déag, agus coinnigh iad. le chéile. Agus anois, scar do bharraicíní agus brú trí do sháil agus do bharraicíní. Déan lámh as do chos agus brú iad isteach chuig an talamh. Anois, tarraing an fuinneamh suas trí matáin do chos, tarraing do imleacán siar go dtí do dhroim. Ardaigh do chroí agus oscail do chliabh agus anois ardaigh do lámh go dtí an spéir. Má tá tú in ann, is féidir leat breathnaigh suas go dtí an spéir agus oscail do chroí, ná déan dearmad chun análú. Tarraing na bosa le chéile. Sin staidiúir an sléibh. So, cuirfimid na, na, na staidiúir sin ar fad le chéile agus ná déan dearmad chun a bheith maiseach agus mín agus tú ag bogadh. So, breathnaigh orm anois. agus cuirfimid ar fad le chéile é, bhfuil muid réidh? Staidiúir an páiste. Éist ar d'anáil. Líon do scámhóg agus fill do bharraicín. An madra, brú do chom ard go dtí an spéir, brú trí d'ordóg agus. Do chorrmhéar, ardaigh ar do bharraicín, ionanálaigh, agus ag deireadh do anáil, seas chun tosaigh, cos dheas, cos chlé, tar leathbhealach suas le dromlach díreach, crom síos. Anois, scar do bharraicín, brú trí do sháil agus ardaigh go dtí an sliabh. Breathnaigh suas, breathnaigh siar, bos le chéile agus crom arís. Easanálaigh. Agus. Tógfaimid sos anois agus breathnóimid ar an chéad phíosa eile. So. Táim cinnte go bhfuil seo déanta agat cheana, but féach orm. Leagann tú do dhá lámh ar an talamh agus seasann tú siar le do chos dheas agus do chos chlé agus anois táimid i bplanc agus táim cinnte go ndearna tú é seo cheana féin ach nuair atá tú i bplanc is tábhachtach go dtarraingíonn tú d'imleacán siar, go cuireann tú matáin do bhoilg ag obair. Breathnaigh chun tosaigh píosa beag le do shúile agus. Seol do shála siar. Seol do cheann chun tosaigh. Agus mothaigh an teas sin i do chorp. Don chéad uair, táimid chun ár nglúine a chur ar an talamh agus an. Planc íseal a dhéanamh. So, ná déan dearmad matáin do bhoilg a' tarraing isteach agus ísligh easanálaigh agus ionanálaigh agus cosúil le nathair nimhe an cóbra. Oscail do chliabh. Tóg aer úr isteach. Agus anois tarraing siar go dtí an madra. Bainfidh muid triail as. So, ón sliabh, madra, trí, dó, haon, crom, síos, leathbhealach suas, Leag do dhá lámh ar an talamh agus seas siar. haon, dó, na. Tá tú in ann na glúine a leagadh nó is féidir leat fanacht suas. Éist le do chorp. Ísligh agus ardaigh do chroí. Oscail do chliabh. Agus anois tarraing siar. go dtí an madra arís agus ansin is é sin an vinyasa bunúsach, cuirfimid ar fad le chéile é. Anois, ná déan dearmad, is é d'anáil an rud is tábhachtaí agus tú ag bogadh. agus las do chorp le fuinneamh. Tarraing na matáin i do chorp agus mothaigh an fuinneamh agus an láidreacht atá ionat. Muid réidh? Staidiúir an pháiste, Tóg cúpla anáil mhór. an madra. Brú do chom siar ionanálaigh agus amach. Ardaigh tóg aer úr isteach agus seas leathbhealach suas agus síos. Brú tríd an talamh, ardaigh do lámh is do chroí. Leathbhealach suas, leag do lámh agus tóg céim mór siar ar do ghlúin nó i bplanc iomlán.

Staidiúir an páiste. So an cuimhin leat dúirt mé go raibh an staidiúir seo, is féidir é a bheith beo nó is féidir é a bheith socair. Agus aon uair go bhfuil sos beag uait i Yoga, is féidir leat teacht go dtí an staidiúir seo agus cúpla anáil a thógáil.

Sin é ár gceardlann bunúsach déanta agus tá súil agam gur bhain tú taitneamh as agus go bhfuil ainmneacha na staidiúir ar eolas agat agus nuair a leanaimid ar aghaidh is féidir linn iad ar fad a chur le chéile agus cúpla stíleanna nua a bhaint triail as. So, déan cinnte go bhaineann tú cleachtadh as agus feicfidh mé arís thú. Slán! Bhuel, tá mé ag mothú an-shuaimhneach anois, Lorraine, go raibh míle maith agat don cheardlann iontach sin agus is cinnte go mbeidh mé ag féachaint siar agus ag déanamh cleachtaidh ar an gceacht yoga sin arís. Agus ná déan dearmad go bhfuil go leor duaiseanna le buachan fós! Má dhéanann tú iarratas roimh a hocht anocht, an t-aonú lá is fiche de Samhain, síntiús bliana Netflix, síntiús bliana Spotify, leaba luascáin, déantóir grán rósta, Airpods, camera Sony Cybershot, agus teilgeoir baile le scáileán, agus is féidir féachaint siar air sin ar YouTube Chumann na bhFiann agus iarratas a dhéanamh ar na comórtais iontacha ar fad agus is féidir teacht ar gach eolas faoi Scléip na hÓige 2021 ag óige.ie agus cnb.ie. Ach leanfaidh muid ar aghaidh anois leis an gceardlann deireanach de Scléip na hÓige 2021, Ealaín le Droichealla! Dia daoibh a chairde, cad é mar atá sibh? Is mise Drúthlin Nic Gabh agus tá mé i mo chónaí i mBéal Feirste, agus fáilte agaibh go Satharn Sásta! So, inniu beidh mé ag déanamh ceardlann ealaíne bheag libh, agus an rud atá mé ag dul a chruthú libh inniu ná, tá muid ag dul pictiúr a cruthú ag úsáid péint, agus. Beidh seo iontach randamach, so an rud go bunúsach a bheas mé ag déanamh ná tá mé ag glacadh an péint agus tá mé ag glacadh a lán dathanna difriúla agus beidh mé ag cruthú pictiúr leis na dathanna difriúla anseo. So go bunúsach tá mé ag cruthú cruthanna agus beidh seo ag déanamh pictiúr agus tá's agam go bhfuil sin giota casta ach beidh sé i bhfad níos fusa le tuiscint nuair a thaispeanfaidh mé daoibh cad é atá mé ag déanamh go bunúsach agus beidh mé ag úsáid péint uiscedhatha, muna bhfuil sin agaibhse, ná bí buartha, is féidir libh an modh seo a úsáid chun pictiúr a chruthú le marcairí, fiú nó péint ar bith eile atá agaibhse sa teach, fiú peann luaidhe daite, nó rud ar bith, crayons fiú, nó pastail ola, rud ar bith atá agaibh sa teach is féidir libh seo a chruthú. Tá trí ábhar difriúla in úsáid agam inniu agus an chéad ábhar ná páipéar bán mar chúlra s'agam so beidh mé ag úsáid seo agus beidh mé ag péinteáil ar seo. Tá péint uiscedhatha agam anseo agus tá siad cosúil le seo. Anois is féidir libhse seo a fháil ar Amazon fiú nó b'fhéidir sna siopaí cosúil le Sainsbury's nó Tesco ach muna bhfuil seo agaibhse ná bí buartha ní gá daoibh seo a úsáid, Seo just modh amháin chun an pictiúr seo a chruthú atá mé ag taispeáint daoibh, ach mar a mhínigh mé, is féidir libh ábhair difriúla a úsáid chun an pictiúr seo a chruthú. Agus anseo tá péint, scuabanna péinte agam anseo agus beidh mé ag péinteáil leo. Tá méideanna difriúla agam chomh maith agus beidh seo iontach maith le húsáid le cruthanna difriúla a thaispeáint. So, go bunúsach, níl mé ag dul an pictiúr é féin a abair libh, ba mhaith liom go ndéanfadh sibh tomhas ar cad é atá muid ag cruthú anseo ar an pháipéar. Beidh mé ag glacadh péint atá níos geal ar dtús báire agus é a chur síos, agus an rud a bheas mé ag déanamh ná tá mé ag dul péint atá i bhfad níos dorcha a chur ar a bharr agus beidh seo iontach. deas mar seasfaidh an phéint amach agus beidh mé ag úsáid péint dorcha ina dhiaidh chun na sonraí beaga a thaispeáint daoibh. Má tá sibh ag iarraidh seo a chruthú nó a athchruthú i bhur ndóigh féin is féidir libh na céimeanna seo a leanstan.

Seo an píosa ealaíne s'agam, uilig críochnaithe agus cruthaithe agam. An raibh fhios agaibh cad é a bhí mé ag déanamh? An raibh sibh ábalta seo a thomhas i rith na ealaíne nó an raibh oraibh fanacht chuig an deireadh chun pictiúr soiléir a fháil ar cad é a bhí mé ag déanamh? So, go bunúsach, tá madadh cruthaithe agam anseo agus an dóigh a rinne mé seo ná d'úsaid mé péint agus dathanna difriúla agus ansin ghlac mé peann luaidhe chun sonraí a chur isteach agus sílim nuair a chuir mé na sonraí isteach bhí sé i bhfad níos soiléir cad é a bhí ar bhun agam. So, ní gá daoibhse madraí a chruthú muna bhfuil sibh ag iarraidh, is féidir libh pictiúr ar bith a chruthú leis an modh seo.

Ana-thaitneamh as an gceardlann freisin, agus as na ceardlanna agus as na comórtais ar fad a bhí againn an tseachtain seo mar chuid de Scléip na hÓige 2021. Ba mhaith linn buíochas mór a ghabháil leis na hóg-eagraíochtaí ar fad a ghlac páirt, le Foras na Gaeilge don tacaíocht leanúnach a chuireann siad ar fáil dúinn, agus leat féin as ucht páirt a ghlacadh san fhéile fhíorúil seo i mbliana. Agus ná déan dearmad go bhfuil go leor duaiseanna le buachan má dhéanann tú iarratas roimh a hocht a chlog anocht! Is féidir féachaint siar ar na comórtais éagsúla ar fad ar YouTube Chumann na bhFiann agus iarratas a dhéanamh linn ar na comórtais iontacha seo. Agus is féidir teacht ar gach eolas faoi Scléip na hÓige 2021 ag óige.ie agus cnb.ie. Táimid ag súil go mór go mbeimid ar fad ar ais le chéile ag Scléip na hÓige 2022, ach go dtí sin, slán go fóill!